tipemphere lilemekezeke ndi dzina lanu ambuye kamba ka mmawa uno ine mtumiki wanu ndikuyamba kupereka phunziro limene mwa chithandizo chochoka kumwamba ndikusowani mzimu woyera kuti mundithandize chifukwa cha gawo la kukakala kapena kuzama kwa chimene ndikufuna kuphunzitsa ndikusoweka mzimu wanu kuti andithandize mu dzina la yesu khristu ndayima pamaso panu mzimu woyera andithandize kutambasula zimene ndingakwanitse koma mogwirizana ndi chidziwitso chotengera anthu ku ufumu wa mulungu mundithandize mundithandize amen mpingo wa mulungu ndili ndi phunziro limene ndikuliyamba lalitali kwambiri koma limene lili ndi mutu wakuti football kapena kuti mpira gawo la kuphunzira kumene tikhale tikuphunzira ndizichita mzigawo zigawo mpaka pamene ndizamalizireko ndipo mkati mwa kuphunzira kwathuku ndizitsata zigawo zigawo Choyambirira, ndiyamba nkufuna kukudziwitsani polekezera pa yankho limene ndidalekeza atafunsa m'bale wina za giraundi la mpira. Ndidafotokoza za mbendera, ndidafotokoza za center circle, ndidafotokoza za penalty spot ngati ndidayitchula, ndidafotokozanso za ukonde ngati mungakumbukire. ndipo ngati zimene ndikunenazi ndidatchulamo ngati muli chimodzi chimene sindidachitambasule pa giraundi la mpira ndipo ndachitchula mundikumbutsa abale koma ndimati mosataya nthawi chifukwa cha kuchuluka kwa phunziroli ndizichita mothawa modula sindifotokoza mozama momatalikitsa chifukwa chakuti phunziroli ndilalitali kwambiri mundilole ndisadayambire kumene ndikufuna tiyambeko tiyambire yoyamba kaye kufotokozera za yankho ndidanena kuti tikumanenso kuti timve za red card komanso yellow card ndi dziko giraundi lonse malingana ndi kuyang'ana kwa chipembedzo cha satana pa masewera a mpira amene maziko ake a masewera a mpira amachokera ku pulaneti yotchedwa Jupiter, kumene kukutuluka mulungu otchedwa Juventus, amene adadzapanganso timu yotchedwa Juventus. Mpingo wa Mulungu. Kuchokera ku pulaneti imeneyi ndi kumene kudatuluka mpira kubwera ku dziko lapansi kudzayamba ngati chipani ngati kagulu ngati organization ngati chochitika chimene mdyerekezi adachiyikira maziko ozama kwambiri kutsogolo kwa nthawi kuti chidzakhala chipangizo chimene chidzakhalenso mpingo ku dziko lapansi kapena kuti chipembedzo ku dziko lapansi mpira poupanga adawupanga mu design ya ground la makona anayi poiyekezeranso ngati dziko palokha mu design yolipangiranso dziko mkatikati mwa giraundimo chimene chija timachiona cha round pakatikati pa dziko la pa la ground la mpira chimene timachitcha kuti center circle ndipo center circle yonse tikayiona timayionanso ndi dontho la poyambira mpira limene ku chipembedzo cha satana amalitcha kuti the all seeing eye diso limene likuyang'ana ku dziko lonse lapansi ana a mulungu Kufotokoza kwanga, ndidafotokozerako za zipangizo zimene zimakhala mu dzikolo lofanana ndi giraundi komanso mu dzikolo lokhala ngati laundi poyerekezera ndi center circle imene muli diso limene limaona paliponse pamene giraundilo m'makonamo tinaona kuti amaikamo mbendera zimene ndi ngodya zinayi za chipembedzo cha satana zimenenso zimalimbana ndi chikhalidwe cha umulungu osayiwala kuti tili ndi angelo amenenso amagwira mphepo zinayi za dziko kuti zisawombe ndipo ma opposer awo ndi amene amayimiridwa ndi ma flag four ambali mwa ground la mpira izi kolingana ndi chipembedzo cha satana Mu groundli mumakhala malamulo amene amachitika mukamasewera mpira. Malamulo a mpira kolingana ndi ndondomeko za chipembedzo cha Satana ndi ochotsera nambala ya 12 mu ufumu wa mdyerekezi. imamuonekera pafupifupi ngati mmene alili mafuko 12, ophunzira 12 komanso akuluakulu 24 a kumpando wachifumu. Ndi nambala zimene Mdyerekezi zimamukhala m'maganizo ndipo adayesa kuziikira ma counterfeit ndi anayika 11 yochotsako mmodzi ngati kuchipanga kuti chinthucho chikhale chosakwana anatiyikira anthu 11 kuti apange system yakaseweredwe ka mpira pambuyo pa system imeneyi ya anthu 11 olowa mkati adayikamo azibusa ma black label pastor amene timawatcha kuti marefari amene kuchokera nthawi imene mpira wakhala ku dziko lapansi mu meeting yoyambirira imene idachitika ndi anthu otumikira satana ku dziko lapansi amene timawatcha kuti majezuiti adagwirizana kuti satana adzioneka potenga colour ya satana mdierekeziyo yomwe inali black and white mkhosi ndipo kuchokera nthawi yonseyi takhala tikuiona uniform ya chipembedzo cha satana ikuonekera mu ground makamaka kwa osewera ndi kuyimbira mpira makamaka koma anthu amenewa amapatsa zinthu zimene zimakhala kuti zikuchita control mpira ndiye kuli malamulo amene amayendetsera mpira andondomeko zimene zili zoletsedwa poyerekezera kuti mpirawo uli ngati boma limene likuyenda limene pali zovomerezeka kuchita ndiye pali zimene zili zosavomerezeka kuzichita kotero mu malamulowa malifari amaoneka akupatsidwa makadi awiri yomwe ndi red card komanso yellow card ndiye ine ndiyambe ndi red card red poyamba ndi mbendera za chipembedzo cha satana zimene ndi yunifomu imene ndi chizindikiro cha kuopsa chizindikiro cha magazi okhetsedwa ku dziko lapansi kupyolera mu mbendera yake imene ndi mbendera kapena kuti ndi mfundo yoyambirira ya chipembedzo cha satana imene imasogozedwa ndi utoto ofira kuimira magazi amene njoka yomwe ndi satana mdierekezi wakhala akumwa ku dziko lonse lapansi kumwazi wa anthu oyera mtima angakhale osayera mtima koma kumene kudapita munthu chinjoka chofira cha saini yake ya chizindikiro cha kala ya redi ndiye mu mpira adayikamo red card imene ife timayim timayidziwa kuti ndi red card koma eni ake achipembedzo cha satana red card iyi amayitcha kuti satanic red demon card amayikako satanic red demon card Ndiye anachotsa mawu akuti satanic komanso demon ndikungotisiyira mawu akuti red card. Koma red card ameneyo mukamamuphunzira m'kalasi ya chipembedzo cha Satana amayikapo masikisi atatu ndi mawu amodzi koma ogawikanso patatu. pamusi amayika miss ndikuyika 6 pakati amayika next ndikuyika 6 kumapeto amayika match ndikuyikaponso 6 imene imatanthauza kuti mukawerenga mawu onsewo amamveka kuti miss next match now imeneyi ndi imene imatchedwa kuti red card kutanthauza kuti amene waonetsedwa chimenechi amisa masewera enawo sakapezeka pamene papokha ndingatengepo nthawi kupafotokozera kuti kuchipembedzo cha satana amatiuza za first match ndi second match first match kapena kuti masewera woyamba ndi dziko lapansi limene mukuliona lino limene satana mdyerekezi amayimamo ngati mulungu wa nthawi ya pansi pano akamaliona dziko lonseli satana amanena kuti tikuchitayo it's a first match masewera athu oyamba tikusewerera ku dziko lapansi koma masewera achiwiri a munthu olengedwa ku dziko lapansi adzaseweredwera kumwamba kapena akadzatsika Yerusalemu watsopano, mmene ufumu wa Mulungu ukalamulira kosatha. Amenewa opembedza Satana akunena kuti ufumu umenewo ndi umene kudzakakhale next match. Ndiye popeza tili ni ma match awiri, tili ni mipira iwiri, tili ni masewera awiri, masewera woyamba akuchitika ku dziko lino lapansi pakufunika kuti pamapeto pa masewera amenewa munthu akathawawa akasewerenso masewera enawa chikonzero cha satana mdyerekezi chinayika ndondomeko za masewera osiyanasiyana ku dziko lapansi kuphatikizapo mpira ndi cholinga choti azipezere mamembala amene akajoina n'kusewera nawo masewera oyamba amenewa asadzasewere nawo masewera achiwiri. Mwanjira ina, chifukwa masewera achiwiri, next match, idzakhala oyang'anira angelo, Mulungu ngati mfumu, Yesu Khristu ngati mfumu ya mu mzindamo, pamodzi ndi angelo ache kunena za yerusalemu watsopano dziko limene anthu tikakhalako satana malinga ndi mmene amatiphunzitsira amatiwuza kuti imeneyo lipenga likadzalira ndi imene idzakhala second match kapena kuti next match now match imeneyo malifali a mu mzinda umenewu sazakhala ake a satana mwini wake match commissioner wa gemu imeneyi sadzakhala satana mdierekezi ifeyo achipembedzo cha satana ankatiuza choncho nthawi imeneyi kuphatikizapo ine satana ankanena choncho nthawi imeneyi tilibe ulamuliro mu masewera achiwiri next match now tikayitenga yunifomu yofira musanabwere ku red card ku chipembedzo cha satana mukapeza kuti gauni za red ndi zimene zimatsogolera kwambiri ngati uniform ya chipembedzo cha satanic uniform iyi chovalachi mkanjowu paokha imakhala kuti iweyo ukajoyina chipembedzo cha satana amakupasa red card imene si kadi ngati timayiona kumpira ija koma imayimira ngati kadi koma mu fomu ya chovala miss next match kapena tinene kuti red yo amachita signify to miss next match mpira ukubwerawo masewera akubwerawo achiwiriwo inuyo simudzakhalamo kotero kuti red colour ku chipembedzo cha satana ili ndi meaning yayikulu kwambiri komanso yochititsa mantha kuti tiyambe kuyifotokoza in a calculated statement Ili ndi ziyangoyango zichitochito zochititsa mantha kwambiri chifukwa red is a language of satana kapena tikanena kuti mu satanic language mukatenga red ndi kumuyika apo amakupasani statement yakuti mukhoza kupanga kabuku kofotokozera zochitika za Red mwina ka masamba pafupi 67 uku ndi uku mukufotokozera ndandondo ndondomeko ndandanda wa zochitika zotanthauza pa Red. Now, mukamajoyina chipembedzo cha Satana mumakhala kuti inuyo mukupasidwa chovala cha Red ngati umboni kuti inuyo simudzakhala nawo pa masewera enawo ukangojoyina satanic umakhala kuti ukupasidwa uniform yoyamba imene mumavekedwa it's a red card koma monga ndanena kuti mukamajoyina chipembezocho samakuonesani kadi mumayiona mu mpira ija koma chovalacho chimatanthauza red card to miss next match you will miss next match ndi chifukwa chakuti inuyo mukudziwa kale kuti masewera enawo simudzapanga nawo ineyo ndikupatsiranituni zofunika zonse za masewera woyamba pamenepo amakhala akukulonjeza kutchuka kumveka, kulemera, kudziwika, kukula mu zonse ndi mphamvu za kumidima za chipembedzo cha dziko lapansi cha satana mdierekezi amakhala satanayo akukulowetsa mu ulemerero wake chifukwa iweyo it's wasainira to miss next match wavomera kuti masewera enawo sindidzakhalapo ineyo sindidzapitakonso ineyo sindidzalowa choncho ngatinso chenjezo pa chinthu chomwechi amene muli ndi chilakolako chofuna kujoyina satanic worship mudziwiretu kuti ngati inuyo mukujoyina chipembedzo cha satana amakakupasani zinthu ziwiri zitatu kapena zinayi zimene zimakayimira red card chovala ngati mkanjo namba 1 akakupasa umenewo ndiye kuti ukulowa mu masewera oyamba koma achiwiri suzasewera nawo ndiye akamanena kuti red card imachita imatanthauza to miss next match ambiri amene amajoyina chipembedzo cha satanacho samazindikira motheratu kuti adzachita miss next match mpaka level yakukhalitsa ku chipembedzo cha satana iyambe kukwera up 21 kumapita ku 29 degree pamene mukufika 33 mumakhala mutadziwiratu kuti i'm a full member of the first match but i will miss next match choncho ngati mumaona kudyerera kwambiri ku chipembedzo cha satana amakhala kuti akuwuziranituni kuti malipiro alawansi ya inu mukuyitengeratu mu gemu yoyambayi chifukwa zodyerera za next match inu simuzakhalamo red pa yokha ku chipembedzo cha satana imatanthauza miss next match angakupaseni mwinjiro pamene mukujoyina sataniki angakupaseni ring lini lofira kaya zikhala za golide koma zimakhala ndi kadontho kofira akhoza kukupasani necklace angathe kukugawirani mapanti atha kukugawirani mavesti koma mavestiwo ndi zovalazo zimene mugawiridwe zimakhala kuti zikubwera pa ndandanda wa chinthu chimodzi chotchedwa red card to miss next match you will miss next match next match imene amanena ndi paradizo wa mulungu wakumwambamwamba poti satana amadziwa bwino mulungu kuti ndi amene adamulenga amadziwa bwino chikonzero chimene mulunguyo adakonzera ana ake amadziwa bwino structure yonse ya mmene kumwamba kulili ndi chikonzero chimene mulungu adachita popereka mwana wake yesu kuti ndikupita kukakukonzerani malo amadziwa bwino ndiye kalikiliki ndi ntchito yayikulu kwambiri imene amachita ndi kuchulutsa chiwerengero chimene mulungu adachikonzera malo kuti mmasewera achiwiri amenewo a yerusalemu watsopanowo wanthu adzachite miss heaven to miss next match ndi chimodzimodzi kuti you will miss heaven red card imatanthauza you will miss heaven ana mulungu chizindikiro chachitatu kapena chachinayi chofanana ndi red card ya mgiraundi mukamabwera ku chipembedzo cha satana ndi chimene amadzakupasani zinthu zokumwa koma zokhala ndi makala ofira zimene tikamamwa amakhala kuti ndi magaziwo enieniwo mmaudindo okwera koma ana ongolowa kumene amatha kuwapasa majuisi koma in a form of red in a red color kutanthauza kuti mmene ukumwa it's a red card you will miss next match you will miss heaven imeneyo ndiye ndondomeko machitachita a red card malingana ndi chipembedzo cha satana koma mukamaphunzira zonsezi mawu pamwambapa amakuyikirani kuti satanic red demon card now ichi chimveke now chimene chimangopitabe mozama pa red card imeneyi ndikuti mukalowa mkalasi yokuphunzira zimene satana adayikiza kumpira akayika mawu akuti miss next match amayika sikisi pa miss next sikisi pa match sikisiso ndikuti amakupasani 6 double 6 mwa njira iyi amakuwuzani kuti mukaona red card ndikuti akukupasani chizindikiro chidindo cha red card mwalandira sikisi sikisi red card now mukalowa pa giraundi rifali anapasidwa lamulo la red card ndi lamphamvu kwambiri kusiyana ndi malamulo ena onse a wizilo kukamwa pye free kick pye penalty pye koma red card muzaonesese akamapereka red card dzanja amauzidwa kuongola kupititsa mmwamba Ndipo mfundo ya padzanja iyi ndi kuipindayi amauzidwa kuti padziongoka pamenepa ngati phesi ngati sungwi njo ndiye iyang'ane mmwamba mind you be careful pamene akukweza red card mudzaona kuti samayitere ku nkhope kwa ompasayi koma amaikweza kuti the whole stadium 972 capacity 326,000 capacity kaya mwaudzadza mu wembley stadium nonse muli mmenemo 266,000 capacity tamverani amati gulu lonse likaona red card idziwe kuti the whole entire stadium you will miss next match komanso at the same time you are anointed to six double six you will miss next match kodi unakangoonera wayiona red card you will miss next match chifukwa unali nawo pa masewera woyamba munalowa nawo pa masewera oyamba mmene ndikungonyamuka ine ndikukalowa nawo mu holo yokaonera mpira mmene ndikungonyamuka ine ndikukalowa nawo mu stadium ndiye kuti ndachita nawo participate pa first match therefore i will miss next match ndi red card imafulachidwa mmasewera awo kapena enawa that's why mumpira sadasankhe black card koma anasankha red card chifukwa redi is a sign of missing heaven miss next match ophonya kumwamba inifomu yawo ukaidi wake mukamagwira ku chipembedzo cha satana amakuvekani inifomu ya redi ana a mulungu ndi kuti red card ili ndi chinthu chimene ana a mulungu ndimafuna kuti mmawa uno tonse pamodzi tiyambe kumvesesa za chinthu chimenechi ulendo wangawu ndikupita kufotokozera za mpira ku dziko lapansi mothandizana ndi abale ena amene anatumiza zithunzi za malogo a matimu amene adatengako Champions League. Tibwera kumeneko kumene ndikulowera. Ndilonjeze pano kunena kuti sitimatsutsana nawo amene akuthandiza Ufumu wa Mulungu, koma timalumikizana ndi kuyendera limodzi kwa amene akuchenjeza, amene akudziwa bwino kuti mpira ndi woipa motere malinga kuti mwina adakhalapo ku satanic. kapena sadakhaleko koma ali ndi chithunzi namakufotokozerani ine sindikutsutsana nawo koma kuvomerezana nawo amayi ndi abambo red card imatanthauza to miss next match tamverani mukapita ku gawo 2 la kalasi yophunzira za mpira atakuonesani 666 kuti kupyolera mu red card kumakhala kuti anthu nonse a dziko lonse amene mwayiona red card amakhala akukupangani anoint to accept mfundo ndi ndondomeko za new world order kuti mwayilandira 666 mumve pano ikaonetsedwa red card imakhala kuti yaonetsedwa ku anthu ku dziko lonse lapansi okonda mpira pafupi 6 biliyoni a dziko lapansi pa nthawi imene tikukhala ino amakhala kuti apasidwa red card chikuchitika chani pamenepo the anoint of the devil kudzodza kwa satana mdyerekezi kumafalikira msanga kukapanga acceptance kukalandira chikhalidwe cha mu new world order chomvera ndondomeko za mayendetsedwe a dziko la satanali ndi kugonjera mfundo za satana kuchokera mu red card popeza ichichi adachiyikiza kumpira chifukwa ndi chipembedzo chimene chili ndi anthu ambiri amene amachionera popita ku giraundi pokhala m'nyumba zawo kupita ku maholo ndi malo ena onse onse amene amakaonera. Pamenepa sitikunena za matimu okwera. Pamenepa sitikunena za matimu otsika koma tikunena mpira. Kodi ndi chokulunga? Kodi ndi waudzu? Kodi mpirawo ngwa nthochi? Kodi nchamapulasitiki amajumbo okhuzana ndi shuga? Mulimonse mmene mungachitire, kodi ndi mita? Kodi ndi adidasi? kodi ni reebok mpirawo kodi ngwachikopa chanji kodi aupanga nda nike kodi ni mpira wa mwaluso lililonse limene mungalifotokozere koma pano ndikunena za mpira ku dziko lapansi sindikuyang'ana wa america si ku yuropu iyi tikunena pano tikukambirana nkhani mchigawo choyamba sindikunena za premier league ayi mpingo wa mulungu Pamenepa sitikunena za ligi za Spain, La Liga, ayi. Sitikunena Serie A, ayi, mpingo wa Mulungu, koma tikunena mpira as a whole, ku dziko lonse lapansi, mpingo wa Mulungu. anaupasa red card as a sign of miss next match komanso ndi acceptance the spirit of accepting mzimu wolandira ndondomeko zakukhazikika

ndikukuyikirani hell admit one anyamata amapita ku sukulu mundimva bwino pamene amanena kuti hell admit one ndi mawu akuti hell amayikapo six komanso admit amaikapo 6 1 amaikapo 6 so akatero ndi amakuyikira ni mutu pamwambapo amanena kuti red card a ticket to hell a ticket to hell kapena kuti chikonzero cha satana mdierekezi kukukupatsani inuyo kuthekera kokhala ndi mwayi okakhala ku hell red card mpingo wa mulungu ndanena kale kuti red card imatanthauza you miss heaven you miss next match choncho ndimafuna kuti inu ndi ine tisatayike pakumvetsetsa chimene ndikuyesa kuchifotokozachi miss next match ndiye red card imene mpingo wa mulungu ndidule kusiyako zinthu zitatu zimene zimabwerabe mukamaphunzira nkhani ya red card komano ndibwere ku yellow card yellow card imeneyinso eni yakewo akamaitulutsa amanena kuti its a satanic yellow card ndi chiyani yellow card yellow card ndi membership card mwa njira ina akakupasani mawu akuti yellow card pamutu pake mmene tinkaphunzirira ku kalasi la satanic amatiikira kuti its a fake happiness in earth yellow card means fake happiness mukachiona chikuthamanga m'giraundi muja yellow card imafuna ikuoneseni kuti eni yakewo ikati ngwe wathyola mutu ee mese waponda nzache ndi akayifwamvula mmwamba yellow wa eni yakewo amakhala akudziwa kuti pamenepo akukuuzani kuti muli mu fake happiness yellow card means fake happiness in earth chisangalalo chabodza cha ku dziko lapansi chimayimiridwa ndi yellow card anapitirira kufotokoza inenso ndipitirire kufotokoza kunena kuti yellow card ndi imene satana adasankha kulikonse kumene mumakayiona yellow card imatanthauza unzika wa munthu ngakhale mafomu azaunzika ndi kwina konse kumene kumachitika ndondomeko zaunzika kala ya yellow ndi imene imatsogolera ndondomekoyo nchifukwa chake ku africa kuno tili ndi maiko amene maboma awo anakhazikisa imene imatchedwa kuti yellow card africa kuno yellow card imeneyi ndi imene imakachita equivalent ku green card imene imaperekedwa maiko ngati ku america ndi maiko ena choncho yellow imayimira unzika koma chimwemwe cha dziko lapansi koma cha kanthawi kochepa chimene chimatchedwa kuti fake happiness Kotero, yellow card mgiraundi ya mpira imakutanthauzirani kuti mwalo wanu muli mu chisangalalo koma cha fake, fake happiness. Chifukwa chani? Kumene kuli mtendere wokhalitsa tikaupeza mu next match. Masewera enawo ndi amene akakhala ovuta kwambiri chifukwa gemu imeneyo yachiwiriyi ndi imene ikukathera mu mpanda wakumwamba. Imeneyi ndi imene kukakhala ma final final kulandira mphoto anthu amene adzachite miss masewera amenewo osakaseweranso aphonya eternity aphonya umuyaya. ana a Mulungu. Koma ngati muli pa mpira, red card imakhala ikulankhula. Amene aja ndi ma language, ndi zinenero. Red ndi language, yellow card ndi language. Red card it's a language, satanic language. Yellow card it's a satanic language. Ndiye yellow card imatanthauza fake happiness. chimwemwe koma chakanthawi kochepa ana a mulungu mundilole kuti ndime namba 1 ya kufotokozera kwanga pa mayankho a kadi yero ndi red kadi ndikulekezereni kaye pamenepa. Ambuye akuthandizeni nonse amene mumakonda mpira ndipo mumautsatira musakudziwa chimene amalankhula a china cha ampira. Ana a Mulungu, tiyeni tiyambe kuphunzira mozama zinsinsi za Satana zimene anazibisa ku dziko lapansi ndipo chobisa ichi anachibisa ku mpira. kotero popeza mu mpira mumasungika chinthu china choopsa kwambiri mu mpiramo lero ndimanena kuti tiliyambe phunziro limeneli ndi kuyamba kuwunikirana zina mwa zopezeka ndiye kuti chinthu chachiwiri chimene ndiumaliza nacho ndi yero kadi imene tapeza kuti yero kadiyi imatanthauza kuti fake happiness pamene red card tapeza kuti imatanthauza miss next match kapena hell admit 1 6 double 6 nkhani yosausa pakati pa mpingo wa mulungu mu pitch ya mpira imeneyi eniyakewa makadi onsewa amawatcha kuti the ironic card kapena kuti ironic cards zisulo malamulo oopsa makadi oopsa mfundo zochitisa mantha mu mpira zimaberekeka mu makadi awiri koma pomaliza mpingo wa mulungu sindikuona kuti ndichisiye chimenechi ayi at the same time makadi awiri amenewa amakhala akukupasaniza mulungu wa mamuna ndi mulungu wa mkazi mpingo wa mulungu pamene timazama kupita pansi pophunzira za red and yellow card amatiwonetseranso za milungu iwiri mulungu wa mamuna god fertility ndi amatiwonetsera mulungu wa mkazi Chifukwa cha ichi ndi kuti pamene mukuona yellow ikutuluka nditakhala kukuonesani mulungu wa mkazi amene amabereka amene amanena kuti kupyolera mu mpira ukuyamba kuchokera ku pulaneti ya Jupiter kalekalero kumene tiphunzire mu maphunziro akubwerawa kuti nkumene kunkaoneka chithunzi cha World Cup, chithunzi cha chikho chinayamba kuoneka Mu chithunzithunzi cha anthu opembeza Satana chinaoneka chi design chimene zithunzi zake lero zimapezeka pa internet koma poyamba zinkangopezeka ku LCD kokha. Ndizitumiza ana a Mulungu kuti muone kuti kodi chikho chidayamba kuti ndipo zithunzi ndizitumizezo eniakewa amanena kuti kumeneko ndi ku Jupiter. pulaneti ya Jupiter kumene kukuchoka Juventus. Kodi mpira ndi chinthu choyenera kwa ana a Mulungu? Malinga ndi history ndi ndondomeko ndi kufotokoza panozi, zayamba kukayikitsa kuti mwana wa Mulungu akufunika apezeke nawo mu chinthu chimenechi. Tionane phunziro linalo. Amen.